Anois, Sally, an bhféadfá súil a chaitheamh ar an sraith pictiúr atá os do chomhair ansin agus déan cur síos dom, le do thoil, ar an tsraith ar a dtugtar 'Ná hÚsáid an Cárta Creidmheasa gan Chead'? Sa chéad phictiúr anseo feicimid cailín agus buachaill sa seomra suí ar an idirlíon. Feiceann siad go bhfuil ceolchoirm ar siúl sa staid Aviva i mBaile Átha Cliath. agus cosnaíonn gach ticéad caoga euro. Deir an buachaill go bhfuil an banna iontach agus is féidir leo dul le cárta Dhaid. Ansin deir an cailín go bhfuil an cárta ar an matal agus tá an uimhir cárta ar eolas aici. Sa dara pictiúr tá an bheirt acu fós ar an idirlíon agus tá siad íoc as na ticéidí a chosnaíonn aon chéad euro. I bpictiúr a trí, tagann lá na ceolchoirme agus tá an buachaill agus an cailín sa staid Aviva atá plódaithe le daoine agus tá atmaisféar den scoth ann agus is dócha go thaitníonn an cheolchoirm go mór leo. Sa, i bpictiúr a ceathair, cúpla seachtain i ndiaidh na ceolchoirme, faigheann Dad an bille visa sa phost agus níl sé sásta ar chor ar bith, tá fearg air faoi cheolchoirm céad euro a bheith ar an mbille. Sa chúigiú phictiúr, taispeánann Dad an bille don bhuachaill agus an cailín agus tá náire agus brón ar an mbeirt acu agus níl leathscéal ceart acu. Deir an cailín go bhfuil brón orthu nár iarr siad cead ar dtús. Sa pictiúr deireanach níl na tuistí sásta agus ordaíonn siad dóibh an teach a ghlanadh ó bhun go barr mar píonós. Is dócha go bhfuil an ceacht foghlamtha acu anois. Maith go leor, go raibh maith agat, Sally. Anois, bhfuil aon cheist agatsa le cur orm i dtaobh na pictiúirí anseo? Sea, cé mhéad a chosnaíonn gach ticéad? De réir pictiúr uimhir a haon, tá €50 ar gach ticéad. Sa dara pictiúr, cén saghas cárta atá ag Dad? Cárta Visa atá ag Daid, is cosúil, mar tá sé ina láimh ag an mbuachaill. Sa pictiúr deireanach, cad tá á dhéanamh ag an gcailín? Sa phictiúr deireanach tá an cailín ag glanadh an urláir le folúsghlantóir. Nó hoover. Ok, an-mhaith. Cúpla ceist anois agamsa, ortsa anois. Cad tá scríte ar an gcnaipe atá ar an scáileán i bpictiúr uimhir a dó go gcaithfidh siad cliceáil air? Cad tá scríte ar an gcnaipe ansin? Clic Clic le híoc, tá scríofa air.
OK. I bpictiúr uimhir a trí, cad é an comhartha atá os cionn an stáitse i bpictiúr uimhir a trí? Cad tá scríte air? Ó, tá Aviva scríofa air. Tá an focal Aviva scríte air. Agus sa deireadh, i bpictiúr uimhir a sé, cén dath atá ar sciorta na máthar i bpictiúr a sé? Tá dath dubh ar an sciorta. ar sciorta na máthar.
Sin go maith. Sally, go raibh míle maith agat. Sally Ní Mheara ansin agus í ag déanamh cur síos ar an sraith pictiúr, 'Ná húsáid an cárta creidmheasa gan chead'. Tá daoine ann a déarfadh nár cheart an cárta creidmheasa a úsáid chor ar bith, Áine, ach sin scéal eile ar fad. Agus is cuma cad a déarfása, Hoover nó folúsghlantóir? Hoover, caithfidh mé a rá. Hoover. Ach in sa chás áirithe seo, dá mbeifeá ag déanamh scrúdú, scrúdú béil, ceapaim go ndéarfá folúsghlantóir. Ceapaim freisin.
Agus tá téarmaíocht ar leith ag baint le gach sraith pictiúr so ba chóir go mbeadh na téarmaí sin ar eolas acu.